Usumani mwalimu fala kunganinge ede Sharifu fala kunganinge Alhamdulillah an bɛ fɔlɔ ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ setanɛ tɔɔrɔ ma k'an sindi ni setigi ala tɔgɔ ye ala min sɔnna ka dugu ɲuman jɛ ka na an sigi nin kɛnɛ in kan yan an ka se ka kuma an kanubagaw ni an filɛbagaw ye ala min y'o kɛ an b'an sindi n'o tɔgɔ ye ka seli an kuntigi kan n'o ye mamadu ye ka ɲini ala ka kisi ni nɛɛma jigin a kan n'a soden n'a ka sahaba ɲuman ani silamɛ ɲuman fɛn fɛn tugura u la fo ka taa se diɲɛ wuli ma o kɔfɛ an b'an ka foli lase an ka jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ma an filɛbagaw bi diɲɛ fan o fan mali kɔnɔ don mali kɔkan don an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn an b'an ka jamana faamaw fo an b'an ka otorite kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo diinɛ ɲɛmaa minnu b'an ka jamana kɔnɔ an b'an ka foli lase u bɛɛ ma diinɛ taabolo fɛn fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔ an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn o la kɛrɛnkɛrɛnnenya na n bɛ n fa fo ani karamɔgɔ n'o ye aseyidi serifu usumani madani hayidara ye n b'a fo ka a waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a yira aw la ko a balimakɛ a n'aw denkɛ a n'aw ka garibukɛ de mankan don n'o ye nuhu danbɛlɛ ye ka bɔ mali quatrième région segu inshallah nuhu danbɛlɛ an b'i fo o dakurunɲɛ kelen foli la ka tila k'i waleɲuman dɔn i sɔnna k'an bisimilali min kɛ n'o ye kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka olu bisimila bi an b'i fo o la ɲininkali min b'an bolo k'o ɲɛsin i ma seko nuhu danbɛlɛ seko o de ye k'a fɔ an y'a ye juma tɛmɛnen na i ye entreprise ba dayɛlɛ ka tɔgɔ da ko numafati o entreprise in yɛrɛ a hakilina nana i la cogo di se k'o ɲɔgɔn ye ayiwa alihamudulila ala k'an bɛn sababu ma bɔn ee anterepirizi in hakilila nana anw na i b'a fɔ n ye o de fɔ dugawu jaabi dɔ de don n'o ye an karamɔgɔw ni an mansaw n'an kanuɲɔgɔnw olu ka dugawu jaabi de ye parce que n'i y'a ɲini ko maninfin ka teliya misaliya la ka yan ni segu sɔrɔ a dun b'a sen de la ni maa ye nɛgɛso d'a ma dɔ farala a taama sen kan o la a b'i sigi ka moto ni mɔbiliw de kɔnɔ pour que a ka teliya bɔn an ka an kanuɲɔgɔnw an'an karamɔgɔw ni an mansaw n'an balimaw ka dugawu jaabi min kɛra an ka eh, dugawu jaabi min ɲinina ala fɛ ko ala ka dɔ fara an kan bɔn ala nana ni o dayɛlɛli sira dɔ de ye n'o kɛra anterepirizi ko in ye bɔn anterepirizi in hakilila bɔra an yɛrɛ de la a ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ la k'a fɔ an ye ko an k'a kɛ an yɛrɛ de y'an sigi k'an miiri ka réfléchir est-ce que karamɔgɔ bɛ k'a fɔ k'an ka baara de kɛ an karamɔgɔ a bɛ k'a fɔ a ye baara kɛ a ye baara kɛ a ye baara kɛ c'est-à-dire a ye baarakɛbaliya kɛlɛ bɔn la n'i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ hakilila ye a tigi bɛ hakilila min kan hali n'i ma se k'a bɛɛ kɛ i bɛ dɔ kɛ a b'a dɔn ko i bɛ fɛ ka kɛ ale hakilila ye o la ne y'a ɲini ka taa n karamɔgɔ ka taasira fɛ k'a ladege fɛn dɔw la pour que ka se ka baarakɛbaliya dɔw kɛlɛ n tun nana ni telewɛbu ko hakilila fɔlɔ fɔlɔ de ye kɔsa in na n nana o bila ka na ni studio ko hakilila ye ya n nana ni studio ko hakilila ye ka wagatinin kɛ n tilala ka n'a ye esike ne tɛna kɛ studio ni telewɛbu ye ko pɛtɛtɛ u bɛ sɔn ka olu fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bɔn n nana to ten ko ayi sisan an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka fɛn kɛ komi n'a fɔ anterepirizi ka fɛn caman kɛ a kɔnɔ o la n'o kɛra an ka se ka mɔgɔ caman ka baara sɔrɔ a kɔnɔ misaliya la nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ anterepirizi kanu bɛ e la mɛ e tɛ se sɔn dilan la i bɛ se min na wala i ka se k'o sɔrɔ k'i dayirimɛ ɲini ni o ye wala an nana ni a hakilila ye o cogo in de la ka sɔrɔ ka a kiriye a kiriyelen kɔfɛ an ka sɔrɔ ka dɔ ɲini a la ala sago i sago anterepirizi nin an bɛ se k'a dɔn yala i yɛrɛ y'a fɔ ko baara caman i n'a fɔ baara jumɛn ni jumɛn i bɛ se k'i da don kumaba dɔ bɔn eh, studio d'enregistrement b'a kɔnɔ telewɛbu b'a kɔnɔ an bɛ kilipu kɛ an bɛ sinima kɛ an bɛ so jɔ k'i dɛmɛ k'i ka so jɔ an b'o kɛ awɔ ka na se imprimerie fana b'a kɔnɔ fɛn caman bɛ yen commerce general yɛrɛ de don awɔ a bɛɛ de b'a kɔnɔ ni ala ka jɛ o ɲininkali o faamuna seko n'o daminɛ an y'a ye studio d'enregistrement i ye a tɔgɔ da seyida makɔrɔba kosɛbɛ kun jumɛn y'a to i y'a tɔgɔ da makɔrɔba kanu kanu min ma kɛ fila ye n'a kɛra kelen ye tɔɔrɔ ma kanu min bali dɛgun ma kanu min bali ɲɛni ma kanu min bali tɔgɔtiɲɛ ma kanu min bali ni o kɛra i ni maa cɛ i jija a tigi tɔgɔ ka duumɛ n ye studio in tɔgɔ da makɔrɔba la kanu a fɔlɔ y'o ye ani fana n karamɔgɔ ani n karamɔgɔ den don epi n karamɔgɔ ani n karamɔgɔ dɔgɔmuso don n karamɔgɔ ani n karamɔgɔ kɔrɔmuso fana don wa n kanu ɲɔgɔn fana don wa n ba fana don paseke tin min bɛ woloden ni woloba cɛ ala y'o tin don ne ni makɔrɔba de cɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la bɔla mɔgɔ bɛ fɛ i woloba tɔgɔ ka duumɛ a kana tunu ne fana b'a kanu seyida makɔrɔba tɔgɔ ka duumɛ ne yɛrɛ bolo fɛn dɔw la a kana tunu fiyewu o de la n ye studio d'enregistrement in tɔgɔ da seyida makɔrɔba ayidara Ni ala sago i sago o faamuna seku nuhun danbele an y'a ye k'a fɔ i ka nin baaraba min ni a sigira sen kan i yɛrɛ i ni kunnafonidilaw cɛ man jan ɲɔgɔn na sabula n'i ko ko dɔnkilidala ani kunnafonidila baaradaw cɛ man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ anterepirizi i yɛrɛ y'a fɔ min ye telewɛbu ye o b'a la ɔ studio d'enregistrementw fana bɛ a kɔnɔ kɔrɔ b'a jira k'a fɔ kunnafoniko bonda b'i bolo Ɔ mɛ an b'i fɛ ka ɲininkali min tɛ wuli la yala e bɛna to sen kan i ni kunnafonidilaw aw bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na aw bɛna to baara ye ɲɔgɔn fɛ wa tari i baara i bɛna kuru i kelen tɔgɔ la ayiwa ala k'an bɛn sababu ma bɔn bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta o da mɔsɔnnen de b'a fɔ ko to nɔntɛ n'a wagalen don a tɛ se ka to wele o la an ka baara in na anw ni kunnafonidilaw bɛɛ ye kelen ye paseke anw fana bɛ kunnafoni de di n'i y'an ka dɔnkiliw lajɛ dɔnkilidala bɛ ladili de kɛ dɔnkilidala bɛ kunnafoni de di fɛn dɔ bɛ ka na a kɔnna ka bɔ a kalama a y'a fɔ ubiyɛn fɛn dɔ bɛ yen a bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ ka mɔgɔw ladi ubiyɛn ka mɔgɔw ankuraze o la anw ni kunnafonidilaw bɛɛ de ye kelen ye an tɛ se ka tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na wa hali nin ko in daminɛnen filɛ cogo min na tan an ni kunnafonidilaw bɛɛ bɛ baara kɛ wa an b'a ɲini kunnafonidilaw fana fɛ u yɛrɛ kana anw fana to an kelen na u fana ka fara an kan ka jɛ an ka baara inshallah i ko ko studio d'enregistrement kɔrɔ b'a jira k'a fɔ i ye kilipu kow fɔ i ye fɛn caman fɔ i bɛ baara kɛ yala aw ni bɛɛ de bɛna baara kɛ wa tari laada la aw bɛna ɲɛsin min ye diinɛ zikiridalaw dɔrɔn de ma wa mɔgɔ wɛrɛw mana na aw ni olu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ayiwa alihamudulila an ni bɛɛ bi jɛ ka baara kɛ i kɛra dɔnkilidala sugu o sugu ye an ni dɔnkilidala bɛɛ bi jɛ ka baara kɛ paseke ne yɛrɛ ye dɔnkilidala de ye bɔn ne ni minnu bɛ ka baara kɛ an bɛɛ ye ari kɔnɔ mɔgɔw de ye bɔn o la an tɛ se ka ban ari la paseke an bɛɛ ka dɔn sɔrɔla ari de nɔfɛ bɔn o la an tɛ se ka ban ari la an mago bɛ bɛɛ de la dɔnkilidala sugu o sugu i kɛra sumukɛla ye i kɛra fɛn o fɛn ye an mago bɛ bɛɛ de la fo n'a kɛra maa min bɛ mɔgɔ dɔ ta a tɔgɔ ma k'a ba nɛni ubiyɛn k'a fa nɛni walima k'a yɛrɛ nɛni an t'o kɔni dɔrɔn de fɛ sinɔn n'o kɔni tɛ baara bɛɛ bɛ kɛ an fɛ yan n'ala ka jɛ ala k'a fɔ ko ɲuman da bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ kisi banɛnikɛlaw ni fanɛnikɛlaw ma fana ye lamɔ sira ni a kɛcogo don siga t'a la ala ka hakili ɲuman di a kɛbagaw ma walasa u bɛ se ka segin u kɔ cogo min na kɔrɔ nuhun danbele hakilina jumɛnw de bi e yɛrɛ bolo hali bi ka wele bila i baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma hali bi aw bɛɛ bɛ se ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa ka se ka nin baara in laɲɛnamaya ani mɔgɔ minnu n'olu ma nin baara in hakilina sɔrɔ fɔlɔ welekan jumɛn fana b'i bolo ka ɲɛsin u ma walasa u bɛ se ka somasi kɛlɛ cogo min ayiwa alihamudulila bɔn tuzuru ne bɛ wele bila n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ de ma paseke i bɛ dɔw sɔrɔ joona i tɛ dɔw sɔrɔ joona mɛ n bɛ wele bila bɛɛ de ma ni baarakɛyɔrɔ dayɛlɛla ka ban mɔgɔ kelen ta tɛ ni baarakɛyɔrɔ dayɛlɛla a bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de o la dɛmɛ cogoya ka ca dɛmɛ dɔ bɛ yen i b'a fɔ komi wari mɛ dɛmɛ min ka bon dɛmɛ bɛɛ ye o ye hakilila ɲuman dɛmɛ de mɔgɔ min b'i wele ka hakilila ɲuman d'i ma karisa i bɛ ka nin kɛ nin man ɲi a dabila o la i y'a dɔn ko i ye erɛri dɔ kɛ karisa i bɛ ka nin kɛ i bɛ dɔ fara a kan o la i y'a dɔn i ye ɲuman dɔ kɛ hakilila ɲuman bɛ maa dɛmɛ ka tɛmɛ nafolo kan hakilila ɲuman bɛ maa dɛmɛ ka tɛmɛ du jɔlen kan bɔn o la an mago bɛ hakili ɲumantigiw la u ka gɛrɛ an na u k'an dɛmɛ wa n'an y'u yɔrɔ dɔn fana an b'u ɲini ka tila ka wele bila bɛɛ ma sadiri an si kana saliya an bɛɛ k'a ɲini ka fɛn dɔ kɛ pour que an ka se ka baarakɛbaliya kɛlɛ kɛ parce que tuma dɔ la ni mɔgɔ nana ne fɛ yen ka na y'a dɔn i mana kɛ cogo cogo n'ala ye bolokɔni sinyɔrɔnin dɔ k'i la mɔgɔ dɔw bɛ na ni degun sira ye ka na u ka degun yira i la i k'u dɛmɛ sari n'i ye degun i nana i ka degun fɔ ne min bɛ ne degun ka tɛmɛ a bɛɛ fana kan mɛ e yɛrɛ t'a dɔn ko ne degun o ye min b'a fɔ tiɲɛ la n tun bɛ baara de la n ka baara tiɲɛna n bolo a bɛ tan nɔ a bɛ tan a bɛ tan o de bɛ ne degun ka tɛmɛ degun bɛɛ fana kan parce que ne y'a ye dɔrɔn ni mɔgɔ kɛra sababu ye k'i ka baara tiɲɛ a kɛra i b'a fɔ ko a ye i ka ɲɛnamaya balo sira datugu bɔn n'i ka ɲɛnamaya balo sira datugura dɔrɔn saya dɔrɔn de bɛ gɛrɛ i la o la ni ne ye o ye dɔrɔn o tigi hinɛ de bɛ ne minɛ kojugu ka tɛmɛ bɛɛ fana kan bɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a ɲini mɔgɔ minnu ma nin hakilila sɔrɔ ala ka hakilila di bɛɛ ma wa n b'a dɔn hali minnu ma nin hakilila sɔrɔ hakilila wɛrɛw b'olu fana na min tɛ nin fana ye o la a mana kɛ hakilila fɛn fɛn ye an ka jɛ an ka fara jamana gofɛrɛnaman kan ka fara jamana baarakɛlabaw kan an yɛrɛ ka se ka baara dɔ kɛ jamana kɔnɔ min bɛ ye min bɛ jira min bɛ se ka maninfinw dɛmɛ u ka ɲɛnamaya dilan cogo ɲuman na ala sago i sago entreprise in ne ko n'u y'a wari bɔ ne ta dɔ de y'a finansɛ ayiwa alihamudulila bɔn anterepirizi in an y'a daminɛ a daminɛnen ni bi cɛ mɔgɔ m'an finanse mɔgɔ m'an finanse wa an ma wuli ka se maa ma k'a fɔ ko i k'an dɛmɛ an bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ o ma kɛ wari o wari donna a la a bɛɛ bɔra an yɛrɛ pɔsi de kɔnɔ a bɛɛ bɔra an yɛrɛ dufa de kɔnɔ ka baara in kɛ i ɲɛ bɛ minɛn o minɛn na yɔrɔ in na komi a yɛrɛw nana ouverture la a y'a ye i ye minɛn o minɛn y'a kɔnɔ an yɛrɛ de y'a bɛɛ san

n'o ye sidi bagaji ye a bɛ jikɔrɔni mori don sufi adama balimamuso den don n y'a wele don min na k'a fɔ a ye n ko n ka sijo baara banna n bɛ fɛ k'a dayɛlɛ a ye n ɲininka ko kilimu bɛ sijo kɔnɔ n k'u ma kilimu monte fɔlɔ a ye kilimu sɔngɔ ci n ma ko kilimu san i k'a don sijo kɔnɔ kilimu sanna ka don n tilala ka kilimu filime k'a foto ta k'a ci a ma o kɔfɛ ani alasani tarawele papara ale ye waa bi naani di yan ko n ka n bolomadɛmɛ n ka baara la o la n b'olu fo nin kɛnɛ in kan a ma dɛmɛ wɛrɛ ɲini ma ala sago i sago ayiwa kuma kuncɛ la n'u bɛ se ka nisɔndiya foli jumɛn lase a kanubagaw ma bɔn ne kɔni bɛ min fɔ n kanubagaw ye dɔrɔn n b'a fɔ n ko u ka dugawu jaabira ne ka cɛya tɛ n kanubagaw n karamɔgɔlakaw n faw n baw n balimaw u ka dugawu jaabira ne ka cɛya tɛ olu y'a kanu de ne ka yɛlɛ bɔn fɛn fɛn bɛ mɔgɔ yɛlɛ n'i y'o dɔɔnin sɔrɔ o y'i kanubaw ka dugawu de jaabilen ye o la ne b'a fɔ dɔrɔn ko u ka dugawu jaabira u ni ce ala k'an n'u sara mɔgɔ o mɔgɔ se y'a yɛrɛ se nin don nin kɛnɛ kan an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn vraiment ala k'a bɛɛ sara ala kana tɔɔrɔ kɛ ne ni olu si la n kanubagaw u bɛ fɛn min fɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'a d'an n'u ma u bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ ala ka don an n'u an bɛɛ ni u n'o cɛ ala kana an si to janfa na n'ala kira n'a so bonya sala la rasul wala an bɛ foli lase kanubaga bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan kunnafonidilaw tun kɛlen don ka dalajɛ sekunu daminɛ ale fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnyana i n'a fɔ komi zuguri pilisa min ye tpz info fo ka taa se bɛɛjɛ media min ye numafati tv ani ka taa se sherifula actu min ye kibaru tv nin bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka ayiwa ɲininkali kunkurunw olu fara ɲɔgɔn kan walasa ka ɲɛsin nin cɛba in ma a ye nin baaraba nin hakilina ɲuman in min ta ka faso sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen n'i seko don faso kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faso jɔ bɛɛ n'i ka faso jɔ sira don ale ye aritisi ye wa a ka aritisiya kɔnɔ a ye anterepirizi fana dayɛlɛ ka tila ka zeniw ta k'a fɔ minnu bɛ se ka baara kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya wɛrɛw kɔnɔna na ka se ka jɔ jɔyɔrɔ la min bɛ se k'a to o fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ donc an bɛ kunnafonidila ninnu bɛɛ lajɛlen fana fo k'u bɛɛ lajɛlen fana waleɲuman dɔn olu minnu bɛ kameraw kɔfɛ nin wagati in na diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'an suivre mali kɔnɔ mali kɔkan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn numafati min ye entreprise ba in yɛrɛ ye vraiment hakilina bɔra mɔgɔ min na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka tila ka i barika da k'a ɲini ala fɛ hali bi entreprise in ala ka barika don a la ala k'a yiriwa ala k'a jidi ala k'a taa ɲɛ donc ni ala sɔnna a ma kunnafonidilaw tɛna fama i yama inshallah donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen barika da inshallah wala an bɛ kɔrɔfɔ kuncɛ n'u ka sin ka an bilasira k'an bɔ kɛnɛ kɔnɔ ni dɔnkili kelen ye inshallah i yɛrɛ ka dɔnkili kɔrɔba dɔ min yɛrɛ kɛmɛ k'i yɛrɛ remarqué kosɛbɛ ɔ i yɛrɛ k'o dɔ lajɛ i ka sin k'an bɔ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye ok ala ka mɛn ala sarifu ala kun ka nin k'i ye sa